ndị be anyị rienụ ndị be anyị ṅụọnụ ndị be anyị zụọnụ unu ya-eri n'ụtụtụ rie n'ehihie rie n'abalị rie na mgbede rie mgbe niile igbo bụ enyi ekele m unu kelesi unu ike tata anyị abịakwala pụta n'ọgbọ ka anyị si apụta iwetara unu ozi a dị mma mma na unu nụkwa ọ ya-adịkwara unu mma dịkwara m mma ịmara program a nke anyị kpọrọ anyị bụ ndị Igbo program anyị na-eme ọ ya-abụ e weta ihe bara uru anyị atinye ya ọnụ anyị hazie ka a si ahazi ihe nwanne m nwoke a nke bụ maazị Uchenna Ijem ga-alụ ma atọrọ n'ọgbọ ka ọ si atụ n'ọgbọ izu gara aga anyị tinyere ọnụ na ihe ndị bekee na-akpọ patience nke bụ ndidi tata anyị abịakwala ọzọ iwetakwara unu ndidi ndidi a na-ekwu okwu ya ọ da-akarị akarị maka na ndị Igbo sị na uche bụ akpa onye ọbụla nya nke ya agagharị gụwa na-ege m ntị kee ka i si ghọta ihe a na-ekwu maka ndidi o nwere onye kwesịrị inwe ndidi iche ka onye ọbụla n'ụwa ọ kwesị inwe ndidi ndidi a m nọ na-ekwu okwu ya bụ ichere nnọọ ka ihe gafee mmadụ megidego gị zọọ gị ụkwụ ịmara onye ahụ zọọ gị ụkwụ inu onye die ya n'ihi na ndidi bụ gịnị ije ụwa onye ka ọ ya-abụrụ onye na-enweghị ndidi naijiria anyị nọ n'ime tata ihe anyị ga-eji ebiri naijiria bụ gịnị ndidi n'ihi na ọ bụ na anyị enweghị ya ihe amadị na-aga gịnị nke ọma ndị mụrụ ọtụtụ ụmụ ma ndị mụrụ ịbụọ ma ndị mụrụ ịbụọ ma atọ ka nri si wee dị kịta na naijiria a ga na-eji ndidi na-esi ya i rite obere i were mmiri ṅụọ ọ daba echezie nke efifie ma nke mgbede ma ọ bụ nke abalị ka ọ na-adaba nwaanyị na nwoke nọ na-eme enyi nke tata na-akwado di na nwunye gụwa bụ nwaanyị ị ga-eji ndidi na-eso nke nwoke nke nwoke ị ga-ejikwa ndidi na-eso nke nwaanyị maka na aka nri kwọọ aka ekpe aka ekpe mee gịnị akwọọ aka nri maka mamịrị a nọkọ ọnụ nyụkọta ya ọnụ o mee gịnị ọ gbaa ụfụfụ ọkwa ndidi ga-eme ka ihe na-aga nke ọma ọkwa ndidi ga-eme ka ihe ọbụla e tinyere ọnụ ọ na-aga were were na emere ka ihe na-aga nke ọma bụ na ndị na-eme ihe nwere ndidi gụwa bụ nna bụ ezinụlọ i gote nri tata ị bata n'abalị nri agwụla eriche ọ ndidi ka ị ga-esoro ụmụazị ọkwa na agụụ odo mere afọ ji erie ihe ị ga-eme gịnị ị ga-enwe ndidi gụwa bụ nne na-enweta ụmụazị ha na-eme ihe ị chọghọ ị ga-eji okwu dị umeala na okwu dị nro maka na akwụkwọ nsọ sị na okwu dị nro na-eme ka eme gịnị eme ka ọnụma laghachi azụ ime ya were ndidi eme gịnị na-eso ha nwa bụ onye nkụzi n'ụlọ akwụkwọ na-akụzi ụmụazị ha wụrụ nnọọ mkpọtụ were gịrịgịrị na-eso i were ya nwayọọ maka ndị Igbo sị na nwayọọ bụ ije ụwa i were nwayọọ na-eso ha okwere ndidi etinye n'ime ọ na-adaba gịnị ka anyị na-ekwu okwu ya ihe a na-ekwu okwu ya bụ ị ga-achọ ndidi ka a si achọ ihe makụrụ ihe ka a si amakụ mmadụ maka na ndidi bụ ezigbo ihe onye ọbụla nwere ndidi ga na-eme ihe ọma n'ụwa onye ọbụla nwere ndidi ga na-eme ihe o kwesịrị ime n'ụwa n'ihi na naanị ndidi ga-eme gị ịghọta na ị kwesịrị ime ihe a otu a onye ọbụla na-etake decision ọ bịa ime n'ihe anya chọrọ ime mgbe iwe na-ewe ya ya o take ya o mebe ajọ ife ị kwesịrị ịtụle ihe ọbụla ị chọrọ ime ị tụlee ị ghọta ya tupu i mebe ya mana ị were ngwa ime ngwa ngwa ọ hịa gị ahụ ndị Igbo na-asị na ome ngwa ngwa na-eme ihe o kwesịrị ome ngwa ngwa ome ihe o kwesịrị ime onye na-adị eme ngwa ngwa nwere ike ime ihe o kwesịrị imekwa ụmụnne m na ụmụnna m gịnị ka anyị na-ekwu n'okwu ya ụmụ Igbo Chukwu gọziri anyị gọzisie anyị ike o nwere ihe ọ bụla a na-ekwu ebe a bụrụ ihe dị mma anyị kwesịrị ịnụ o nwere ihe anyị na-ekwu ebe ị nụbeghị na mbụ ma ọ na-adịkwanụ mma e kwuo okwu a tụpịa ya ọnụ ị sị na ihe na-esi i kwuo ihe ọ na-esi ka ya biko anyị ga-enwe ndidi maka na ndidi ka e, a ga-eji wee soro ihe niile na-aga n'ụwa ọ na-aga ọfụma ị bụ nwata akwụkwọ onye nkụzi na-akụzi gị ọ na-ada akụzi gị ọfụma ọ ndidi ka ị ga-eji esoro ya i jekwuru ya sị ya onye nkụzi biko ihe a ị kụzi tata aghọtaghị m ya n'obi dị umeala ọ ghọta na nwatakịrị a chọrọ ịghọtakwa maka na ị nwere ndidi wee soro ya mana ọ bụrụ mgbe ọ na-akụzi gị n'ime ụlọ akwụkwọ iwu onye onye na-atọ atọ mgba ọ ghọzịa nke mkparị onye nkụzi afụtazi arụ n'ụdị ọzọ mana ọ bụ obi dị gị nwa obi dị gị ala i were obi umeala ndidi wee jee sị ya nekwe nekwe nekwe nekwe ọ haziere gị ụzọ ihe a na-aga ọfụma biko ụmụnne m na ụmụnna m na-asị unu n'ozi ọzọ izu ọzọ anyị ga-abata ebe a anyị ga-akpọta ndị ga-atinye ọnụ n'ihe gbasara ndidi a maka ka si echie nwere ike ịdị iche ka i si echie ka okeke si echie nwere ike ịdị iche ka okafọ si echie ma okorie ma mgborie ma mgbafọ anyị kpọta ụmụ igbo bụ igbo mara ihe a na-arụ ọ ya abụ ha tinye ọnụ ọ baara anyị uru gịwa bụ onye na-ege m ntị ọ bakwara m uru maka na ụwa bụ mmụta mmụta maka na o nwere ihe ndị ọzọ ma m amaghọ nwee nke m ma ha amaghọ ọ ya abụ a chịkọta ya ọnụ o nwee ezigbo ihe a ya-amụta ọ na-abụ ihe mmụta ọ na-aga na-agara onwe ya ụmụnne m na-ege m ntị biko anyị ga-amakụ ndidi ka a si amakụ ihe na-eri ndidi ka e si eri nri na-alacha ya ka a si alacha mmanụ anwụ maka na ndidi wee ji ụwa gbaa mbọ ka ị na-enwe ndidi n'ihi na o nweghị ihe karịrị ya inwe ndidi nwe obi umeala ihe a na-aga nke ọfụma na-agara onwe ya ọfụma ị ya-amakwa na nwanne m nwoke ahụ bụ Uchenna Ijem ga-alụ m ka nọ n'ọgbọ na-asị unu nwere ndidi mgbe niile nwere ndidi mgbe niile n'ihi na ndidi gịnị iji ụwa o nwee nnọọ ka i si achọ ka mụ na gị naabọ nọkọ ka anyị tinye ọnụ n'ihe a ma ọ bụ o nwee nnọọ ka ị chọ ka ka anyị mara ụwa niile mara ụdị ahịa ị na-azụ maọbụ ihe ị na-eme ị kpọọ anyị n'igwe ntị maka ihe a na-ekwu kịta ụwa niile na-anụ ya ọ bụrọ sọ Kaduna ụwa niile na-anụ ya otu unu si ege m ntị onye nọ na Ukraine na-anụ ihe m na-ekwu onye nọ na US na-anụ ihe m na-ekwu onye nọ na London na-anụ ihe m na-ekwu onye nọ na Spain ebe ọbụla ị nọ n'ụwa France ma ọ bụ Germany na-anụ ihe m na-ekwu maka na program a program bụ ngazuru ụwa ọnụ biko ụmụnne m makụrụ ndidi ka e si amakụ akwa ị chọrọ inweta anyị n'igwe ntị ị ga-enweta anyị na 0803 6439671 ka m kwuo ya ọzọ 08036439671 ị chọzịkwa inweta anyị n'igwe ntị ọzọ nke ụlọ ọrụ ị nweta anyị na 0809 four three four three two zero six ị kpọhana anyị chọọ ka anyị tinye ọnụ n'ihe ọbụla ị na-eme ụlọ akwụkwọ ka ị nwere ụlọ ụka ahịa ka ị na-azụ ọkpakpe ka ị na-asọ nke ọbụla ihe ọbụla anyị abịa anọkọ a na-akpakọ otu anyị ga-esi eme ka ụwa niile mara ihe ị na-eme na ebe ị na-anọ biko ị chọkwazị inweta anyị na webụsaịtị i nweta anyị na www.procyonrtv.com ị chọkwara inweta ka a sị spelụ procyon procyon bụ p r o c y o n daalụ na ige m ntị n'ihi na ige ntị a bụ ihe dị mma maka nke a bụ akụkọ onye nụ ọ kọọrọ ibe ị ga na-agba mbọ dịka kpakpando nke ị bụ n'ihi na kpakpando na-achake ka ọnwa ihe mere ụmụ igbo ji dị mma bụ na anyị na-achake ka kpakpando aka m bụ nwanne unu nwoke nke a kpọrọ Uchenna Ijem ga-alụ m ekele unu kelesie unu ike na-enwere ndidi n'ihi na ndidi bụ ije ụwa ndewo Ndị